mmadụ ị hụ 50 miss calls m nyere gị ị hụ 50 miss calls ama agakwara gị ije o aka ị hụrụ ego ama agakwara gị ije m gakwara gị ije ị ga-akwara ga eligwe mmadụ nyekwa m ego m mmadụ asị m nye m ego m krismas eruola biko mmadụ ma ị na-enye m ego m mmadụ mmadụ gee ntị ị kọtụrụ fon n'isi m bịa mmadụ ị kọtụrụ fon n'isi m okay ka m kpọgharịkwa m akpọgharịa bịa mmadụ ị gbanyụọla m fon n'isi mmadụ ị gbanyụrụ m fon n'isi mmadụ ịkpagha isi o mmadụ aka ị gbanyụọla fon n'isi chere ka m traịa nọmba nwaanyị gị ọ ị gbanyụkwala fon nwaanyị gị m mee gị ihe ee mmadụ m mee gị ihe ee ihu gị ga-adị ka ihu Osinbajo aka ị hụrụ ihu recession ahụ Buhari bu ee m mee gị ihe so December ka ị na-achọ ka ụmụ m rie rice akwa ya mmadụ mmadụ kpacharakwa anya gị o chere chere aka aghọrọ m a ma agara gị ije aha ọ rịngela chineke azọọla gị bịa mmadụ mmadụ nye m ego m mmadụ ị sị m gara gị dị iche ọ m gaa mmadụ nye m ego m ọ wụ otu a ka ị kwuwere ihe two years ago ị gwara m na ị ga-enye m ego m first thing in January January abaa ị gwa m Easter Easter erute gị sị m na ka abaa gaa August meeting mmadụ nye m ego m ego a mịbaba ebirie ejikwa m anya ọma nye gị ya o ọnụ i jikwa bịa ebiri ego awụhụ ọnụ i ji enye m ego mmadụ nye m ego m nyere gị nye m ego ewerere m ego nye gị mmadụ ego m ego m ka m werere ego nye gị na gịnị mere agbacha December agbacha nne gị mmadụ ee eh, lema ka m gwa gị eziokwu ka m adọra gị isi ee eh, mmadụ ee eh, ama eme gị ihe mmadụ ama eme gị ihe mmadụ mmadụ akwa gị m mechaa gị ihe ee m mechaa gị ihe aka ị hụrụ ego ahụ ị ga-eji agwa onwe gị n'ụlọ ọgwụ mmadụ chere m nsogbu anụ hello mmadụ mmadụ ya akwụrụ otu esi eme mmadụ ee eh, ya awụ otu esi eme ihe nwanne ị ma na ihe a gbaga wụ disemba ee eh, ihe a gbaga wụ disemba ụmụaka ele ihe ha ga-eri ụmụaka ele ihe ha ga-eyi mmadụ ego ole ka ị ga-enye m gị biko chọrọ m something mmadụ ihe bụ ego m na-ayọgazi gị ego m mmadụ biko gbazinye m ego m mmadụ biko gbazinyetụ m gbazinyetụ m eh, nyetụ m ntị mmadụ ayịyọ ka m yọga gị ikpere m nọ n'ala biko mmadụ e nwe ebe m na-aga aga m agara gị ije ọwụla biko gị ma agara m ije biko nye m ego m mmadụ mmadụ mmadụ ọ kwa ayọla m gị ayịyọ mmadụ ayọla m gị o ejikwala m obi chineke yọọ gị na mmadụ ee okay mmadụ aga m agara gị ije mmadụ aga m agara gị ije mmadụ aga m eme gị ihe mmadụ aga m eme gị ihe o mmadụ ọ kwa mụ ka i ji egwu egwuregwu ngwa cherezie m na cherezie m ị ga-ahụ m n'ụlọ gị right now cherezie m ma ọsọ ata n'ụlọ gị eh, a ma etiga everywhere ọkụ ma polisi ma mopol ihe niile ha ga-abịa ụka mụ na gị ga-aga na e kpecha ya na chọọchị e kpe ya na court e kpecha na court e kpe ya na shrine mmadụ aga m eme gị ihe okay ị ga-eweta 5000 ehe ugbu a ka ị bịara mmadụ ee yes mmadụ ọ wụ iwe ọ wụ iwe ma mmadụ ma mmadụ na-eji gị ego laji ise iwe iwe eji mmadụ na ahụ ịmụ na nye m 5000 n'ime ego m onye i ji one million naira nye m 5000 ọ ga-enyere m aka mgbe ori ya n'oge mgbede gị nyekwanye m ugbu a gị na-eme inye m ugbu a nkịta nwụọ mmadụ biko biko biko mụ achọ ihe oge mgbede gị ahụ biko biko ọsọ ọ bụ oge mgbede ị ga-asị m n'ụtụtụ ọ bụ ụtụtụ gị mmadụ biko 5000 na atụ i mere ọchị atọ m biko nye m ego a biko okay mmadụ ngwa na echega m alert ngwa mba mba ma emeghekwe m mmm biko biko o e, ego m ka i tiri na mmm mmm bupụ gị mmadụ na-eme gị ihe mmadụ okay cherezie m Yeah. Eh, now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello? Hello, Ọjị? Yes. Hello, Ọjị? Ọ mụa na-ekwu, ị mazikwa olu m? Ee e, ị gaghị ama olu m. Kemgbe ị blọkụrụ nọmba m, m na-akpọ gị, ihe m ji akpọgha gị awụhụ nọmba m, ọ nọmba onye ọzọ. M na-akpọ gị kemgbe esi Ọjị gị buru- gị bu- gị buru nọmba m blọkọọ. ọjị bịa ele ebe moto m dị na moto m dị na wọkshọp gị wọkshọp nke ole ọjị na wọkshọp gị ka m nọ hịa wọkshọp gị ka m nọ ele ebe moto m nọ bịa ọjị so nye nye otu i si buru moto m na-agbagharị kemgbe echi na ị gara ebe na ị gara burial ọjị ele e elichaa onye ahụ elie gị ọjị ọkwa moto m ka i ji na- na- na-awagharị moto m- moto m ka i ji emega ambụlansị ọjị ee ama eme gị ihe gaa jụkwa ajụjụ m o ọjị mmecha gị ihe ee mmecha gị ihe ee ọkwa ị hụrụ otu i si mee moto m ama arụgharị gị m ga-arụgharị gị m ga-arụgharị gị i ji m egwu egwuregwu ọjị gị eburu moto m na-awagharị mụ na ezinụlọ m na-ata ahụ ndị mmadụ na-achị anyị ọchị na enwezighị m moto ama m na gị na nwaanyị gị na ụmụ gị unu bizi ala bekee unu ejiri moto m na-eme ihe niile sọrọ unu ọjị ndị nebọ gị gwara mụ na moto a na ị rụchaala ya kemgbe one month kemgbe one month m kpọọ gị na fon gị sị m na na na na e nwere ihe echege m kpọọ gị na fon gị sị m na e nwere ihe echege gịnị ka echege ihe echege isi a na-echeghị ọ dị ya ee ọ dị m osika atagbuola m ya ama atagbu gị ma mmụ gị nwa ka i ji egwu egwuregwu ọjị gee ntị ka ndị na- ị gwara nebọ gị na eresịrị gị moto ọjị eresịrị gị moto m gwara gị na-ere gị moto ee na m nwee ndidi na m nwee ndidi ka ị kọwaara m ngwa kọwa ka m mara ehe ee ọjị ee ọjị ama m na eji m gị ụgwọ ee eweli a- ama m na eji m gị ụgwọ ee m resini gị moto ahụ ee m resini gị n'ihe na m ga-atọpụkwa ego n'elu ya ee ee enwere m idea Eh, na m abala mba Ọ- abakwanụ m mba bifọ ngwa ne- ngwa okay ngwa ọjị sọrị ele mgbe ị ga-ebutere nụ m moto m echi Fe- first thing in the morning okay okay thank you eh, but na m ga-ebu ụzọ na m dọsara gị gịnị m dọsara gị ị sị gịnị ọjị ara agbachi ara agbachikwa gị ntị ọjị ị wụ anụ ọhịa so i butere moto a m nyekwa gị ego ọjị i kwughị eziokwu ee eh, moto ahụ kemgbe m biri gị ọ car rental biznes ka i ji emege ị ga-enye m ego niile ị gbatara na moto ahụ i nyechazie ya mụ na gị abalansịa akaụntụ ma ọ na-esi otu ahụ eme ị ga-ahụ ụka m na gị ọka ebe a ga-ekpe ya ee na i nwere asident i nwere asident nwekwa ọnụ ji ekwu okwu mba anụcha m ikwu ị sị na ọ gịnị na polisi ga-egide gị n'ikwu gị na fon nye polisi fon ka m gwa ihe mega na onye who is polisi na naijiria nye polisi fon ọjị nye polisi fon bịa ọjị agbanyụkwala fon ahụ ọjị ọ mụa ka i ji egwu egwuregwu jụkwa mmadụ onye m wụ ọjị cheregonu fest

okoro mba nọmba ahụ i nyere m sị m gaa gbaa na aga m ewini ee ị sị ọ wụ onye nyere gị nọmba ahụ okoro onye ara okoro aka ịhụrụ ara gbara onye ara ahụ ga-agba gị okoro agwara m gị agwa agwara m gị agwa na anaghị m agba ihe a kemgbe nne kwụrụ mụọ m agbatụbeghị m ya mbụ gị buru nọmba nye m m sị gị mba ngwa ka m were ego ntakịrị tige gị sị m tige ihe niile na ezigbo ego m ga-enweta m ga-ebute ego ga-ezu m 2020 okoro akịhụrụ nọmba ahụ akịhụrụ onwe unu icheke ele ya icheke ele ya ara agbawala gị ọ gbawakwalanụ gị ezigbo ara ga-agba gị okoro ị hapụ ndị isi rị mma n'ebe ite ndị isi na-arị mma na ha nye gị nọmba fat ọ mụa wụ onye ọ mụa wụ onye nzuzu ga-ege gị ntị okoro ee isi mba mba mba mba lee n'isi m eri m onye isi rị mma ya na isi rị m mma ekwesịghị m ige gị ntị bikos ebe i si nweta nọmba ahụ nọmba ndị ara gị buru nọmba ndị ara nye m sị m gaa gbaa agbachala na mgbe ego m efuole okoro biko nyeghachi m ego m na inshọransị anakwa na biznes a nwanne ọkwa ihe a ka m chọrọ ịnụ okoro okoro lee eh, okoro ma ị na-enyechi m ego gị ee eh, ma ị na-enyechi m ego m a ee eh, ama agara gị ije m ga-agara gị ije bikọs a gwara m gị agwa ana m eme ụdịrị ihe a m chere ka icheke icheke wute onye ị ga-agwa ha onye ara na nọmba okoro ị wụ nnọọ onye aparị nnọọ ee eh, ị wụ nnọọ ezigbo onye nzuzu lekwere nnọọ ihe gị na ndị ara na-agagharị ya na isi arị gị mma okoro nwanne gị gwa ụmụnna gị ha kpọga gị n'ụlọ ọgwụ a lọọkọ gị na chen agwọọnụ gị ee ị gaghị asị isi rị gị mma gị na-eme ka onye nzuzu buru agwa ndị ara na-awagharị na-enyegharị onye ọbụla nsogbu okoro kpachara anya gị keesi m na gị ebidobedoro na gịnị mere na ndị nke mbụ onye ara nyere gị n'ọrụ ga-abụ ọrụ ma ọrụ ga n'ọrụ gị ma eweta na ụka ahụ nye m gị buru ke na-arụghị ọrụ ke ishi na-arị mma bịa nye m ka ara gbaa m na ezinụlọ m okoro a na-eme gị ihe a na-eme gị ihe oke ị ga-achọrọ m something oke oke mgbe ọkwa ihe ga-azọ gị enyidere m something oke okoro oke ele m ga-eji eweta bịa okoro na ị ga-achọrọ m something na na ị ga-enye m nọmba ọzọ onye ara nyere gị ka m gbakwa ọzọ ka ego fuo okoro ụmụ gị na ụmụnna gị fuchee okoro i wu nnọọ ezigbo onye iberibe so okoro ihe ị na-achọ ịkọwara m ihe a wụ ee na ị ga-achọ m something na ị ga-aga nata ha onye ara ọzọ nọmba ngwa gị na mena ndị ara ga-eme ihe na 2017 okoro emekwa ihe ime gị ishi arịkwa gị mma okoro ara agbaala gị o in fact okoro i wu ezigbo onye ara a na-aga gwa ndị fara na isi erele gị okoro i wu nnọọ onye ara so ọ dị ga-eji enye achị ego niile m rụzuru ị ga-enye m nọmba onye ara ọzọ nyere gị ka i nye m ka m ga traịkwa ọ ghara agbaga m ka ọ gịnị okoro ara gbachie gị ntị nọsens ele ya na-akpọ ya oke che ka m ji amụọ gị Yeah. Hey, now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello, hello, Pastor Ike. yes. Hello, Pastor Ike. Good afternoon, Pastor. ee eh, pastọ afternoon sir yes sir pastọ ike ah, yes sir ọ mụwa na-ekwu ee eh, how is the family no pastọ pastọ it is not well o oh. ee eh, nsogbu dịkwa o oh. nsogbu dị

nye anyị niile tụcha na aja nnọọ na anyị sowchaa seed na na anyị kọ mkpụrụ na anyị kọ mkpụrụ na anyị ga-ahụ ihe ihe ga-emere anyị na first ee pastọ ike mba enweghị ihe mere na enweghị ihe mere echegidere m echegidere m echegidere m throughout first enweghị ihe mere na ndụ m enweghị ihe mere na ndụ m biko nyeghachi m ego m nyere gị ihe ahụ salari m biko

ee eh, eh, na m ga-ewere holy water nna pastọ nna ake mmiri a m ṅakwanụ kemgbe chekenia chekenia ibe gị were mmiri ntakịrị ihe otu na-eresị m akpa pure water kwana ego ole onye mmiri gụgara ya ṅụọnụ mmiri na ee eh, nna lekwanụ ihe wu ihe biko achọghị m iji obi ọjọọ achọghị m iji iwe agwa gị okwu i wu onye na-arụrụ chukwu ọrụ jikwa ọta m zụkwara nye gị ya biko biko ebe ahụ m kụrụ mkpụrụ ahụ ala ya arị mma kọọ ya n'isi m biko ọ ga-amị mkpụrụ ebe a biko ka i kpeere m ekpere mba ekpekwara m achọọ m ekpere achọọ m biko biko achọọ m ekpere nye m ego m nye m ego m achọọ m ekpere biko biko ihe ahụ wụ one month salari biko eche m ma ndị ji m ụgwọ ga-ewetara m ego m eche m aka isi na ee okwukwe ka m ji nye ya but okwukwe anaghị arụ ọrụ nye m ego m biko ihe a awụzi ihe okwukwe ihe a wụ ihe ego ihe a wụ ihe ego anointing oil mba mgbe onwe gị anointing oil niile ya wụrụ nke gị biko achọwo m biko 2017 na biko amụrụla m anya biko achọwo m ihe signs and wonders and biko sanik nyerele m ọ karịala ee chere ị sị gịnị

nyeghachi m ego m nyeghachi m ego m wụrụwa chọọchị gawa ee ihe na-eme na ya emee a ma eche gị nga a till gị lọta biko le- le- lee n'ebe ị nọ ị na Shoprite lee n'ebe m nọ ibu na eke mmegbu agala idi m gị were e- ego mmadụ niile bukpuo na akpa gị mụ nile zụgacha ụgbọala ọhụrụ a- a- arụ ụlọ a- i- i- i- i- nye ka ihe ọma ka na-emere gị ọ naghị ka ọ na-emesadị ee nwa- nye nye m ego niile ha natara na chọọchị ka ị lee ma ihe ọma ga-eme na ndụ m biko biko achọkwa m achọ biko ike pastọ biko kpọrọ onwe gị ugwu biko ee nga a oke ee ngwa onye nche onye nche gị ehe na-enye m gịnị pasi ka gwara gị na achọ m anointing oil were anointing oil gị gawa ịchọ palm oil sef m enye gị achọzikwe m biko biko oil ke m ji eme gịnị oil nye ọwa oil gịnị biko biko groundnut oil ma gị enwee ka m chọrọ m chọrọ ego m biko m na-achọkwa m nsogbu o, gba- kpọrọ onwe gị ugwu biko bifo m agara gị ije oke ngwa ka m na-eche gị ihe a enwe ebe m na-aga echiga m Yeah. Eh, now I want call my name so that you know where it is coming from. yes. Hello. Ya egbe. Nna egbe na anọ m na kọmputa bi na kemgbe kemgbe ị na-anọ m taịmụ na. Ee. e, enwekwa ego m ji ihe ahụ nna egbe gee ntị ka m kọwara gị ụna ama onye unu kwurula ihe ahụ ee o teele o teele ndị ndị ndị ndị kọmpand a chọrọ ka e gbuo nwa ahụ nwaanyị ṅụrụ ọbara so ee eh, na ekwesị m inye unu 2 million naira ma nna ihe m hụrụ na rum ya 20 naira ejikwara m na akpa m nga a unu chọọ unu ewere ya ịghọtara maka na nwaanyị ṅụrụ ọbara na ị ga-ama ya aka ntị na na aka ntị gị were mma ma gbuo ya dị adị abụghị ọwa ozu ka ọ nna egbe mụ a ga-apụ n'ụlọ ahụ ike adịkwa m biko akpụnga hụrụ m akpa m ahụ nye unu kwugharị ka ndị mmadụ echekwa in fact e, e, ekele dịrị chineke aka hụrụ nwaanyị nyenụ ya ọrụ nyenụ ya ọrụ unu nye ya ọrụ ya soro unu kuwe ihe unu na-eku lee ma ọ ga-akpata ego maka na ee eh? na o tige mkpu onye kwa ka ọ na-etiri mkpu enwere onye o nyere ego dọsara ya ma ibe ya kpaga ego n'ụwa ya nọrọ na-agbaraba nkụ ọ ga-ahụ isi ya ivụrụ otu ọ dị m n'obi sef ọ dịcha m ka ka ọ dịrị unu ọ dịrị unu ka unu bịa nara nwoke m ji n'akpa ya na unu chego otu m ga-esi enye unu nke m ji n'akpa nga ori alaala enwekwe ka m na-enye owu biko a ma e save credit mụ ihe siri ike ugbu a biko ihe ọ bụla unu chọrọ iji ya me unu ejiri ya mee ọwụhụ onye na-ekuru lek bara uru enwere ndị enwere ndị na-ekuru nọọsụ na-esi amerịka lọta anwụ dara m o si amerịka ndị mmụọ nna unu kurule ihe ka ya nọ anụ ọjọọ unu unu kurula njọ ahịa akwụnyeghị ya nri ọ chọga kemgbe si ndị ga-enye ya nri unu ga-ata ahụhụ onye ahụ unu kurule nwa mechi unu ihe e nwa akwaba lọkụ nwa okpukpe mee polisi akpara unu aka hapụkwanụ ya lawa ahụkwụ uru ọ baara unu ga-egbu ya eh, eh. gbuonụ ya gbuo na unu gbuo ya bikonụ wetara m ụkwụ ya ma chọrọ ndị a ndị ritualist anyị ji ụgwọ ebe the boy a abaghị uru ma ọ dị ndụ at least n'ọnwụ ya e lenụ ma ga ọ ga-agba ọ ga-agba ọ ga-agba ego na eji m unu egwu egwuregwu ọ ma akụtụkwa phone a n'isi gị ị wụ onye ara ị makwa onye gị na ya na-ekwu ị makwa na mma pụrụ ile mma ga-ebewa anyị ọ ma gara gị ya na ya e, ya- ya na ọnwa m kunukwu ya ma m aka m agara unu ije ọ nọọ maka unu kpọ nnọọ onye akwara ọkwa ihe m ji na-agwa unu. gwa ya na ya kpọ ole m na ebe akwara ete o ji biko o ji m ụgwọ unu otu unu jikwara unu enye ya biko na alala na m biko unu kuru ya ihe ọwụla unu chọga iji eme unu ejiri ya eme pụtara mmadụ na ma unu ekurula mmụọ ọtụ m n'aka bad market woo, kidnappers unu ga-ata n'ụlọ ụlọ amatala ihu unu unu amatakwala ihu ya onye ọwụla amatala ihu ibe ya ọ bụ otu a ka ọ na-adị na alala m biko ndị tipa na-agba aja nwere ike che na awụ m onye otu unu biko anya arị unu mma ị ga-akpọ echi na ọ gbasara gị ọ sọ gị kpọọ nwanne echi alala m ee

ụzọ ị rụchala ị rụchala ụzọ arụga nga nna ọwụ billboard ka ị bịara ịrụrụ anyị ka ọwụ ka ọwụ ụzọ ka ị bịara ịrụrụ anyị ihe e dere na billboard nga ahụ mara mma ọwụhụ 12 kilomita road ị rụrụ na 2 kilomita ọ rị ka ya agaghị ụlọ akwụkwọ ee enyi ị rụrụ ị rụrụ 2 kilomita dere anyị na billboard see plan mara mma see lekwa otu ụzọ ga-adị ee bịa rụọ ya rụkwa ya n'isi nga Rụ- rụ- rụ- rụkwa na m akpụla gị na m enye gị nsogbu nye nye na Abuja na ị chọga contract ọzọ enyi m nwoke ee akịhụ kọntra akịhụ otu i si rụọ ụzọ a ee Am- na gịnị na ị wụ chief chief oshi maka a sịrị gị chief chief ụzọ amaka afọ ụzọ agba ị wụ nnọọ ezigbo onye oshi ibe gị buru ego e, e, ego government anyị ewere niile na-ebo Buhari anyị amara na Buhari emetaghị ya but but iso so so maka gị na maka gị na e, mmadụ n'ike na na ọjagharị na mma gị rụkwa ụzọ na-amaghị so so dust pụọ n'anyị niile ma gị eburu ego niile ndị ọzọ ga rụzi m ụlọ gị sọsọ ego ị na-eri n'ịbara ọgụ everyday so ya nwe ego ego ego ego ụzọ aka iri gị enwe ụzọ gị buru ego ego niile kwesịrị iji rụọ ụzọ kararị mma heo na dị dị dị dị dị ị wụ onye oshi o dee ị wụ onye oshi ya okpisi enukwu ụzọ enyi gee ntị ee eh? gee ntị aka ị hụrụ ị gakwa aga nga o na ị ga-eme m ihe na gị ewela ego ị werela ego e ji arụ ụzọ na-abara m mba mụ aka ịbagara mba ama agara gị ije aka hụrụ maka ụzọ a eh? aka hụrụ ụzọ a eh? a ma agara gị ije ụzọ a nga ha rụkwara ya nye awọta ga-esi nye awọta ga-asị na m mechi ọnụ na m enweghị ego na m gala isi m na m gala isi m akwe aga m ala ya m lacha ya m ala isi gị aka ịhụrụ ụzọ ị na-arụsi ha ama ee eh? nye awọta m ga-esi eme isi gị isi ara gị mma ị wụ ụzọ ọjọọ ị wụ chief ụzọ ọjọọ of Igboland onye ara ka ị wụ